Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro e de su commissariadu de Siniscola ch'an ispèrdiu una grefa chi traficabat e bendiat droga in Orosei. Sos politzotos an arrestadu chimbe pessones a segus de sos provedimentos firmados dae su gip de su Tribunale de Nùgoro Claudio Cozzella. Sos arrestados sunt Giorgio Chessa, barantotto annos de Lòcula, e Stefano Spina, bintiduos annos de Oniai, ambos allevadores, chi sunt in su càrcere de Badu 'e Carros. Un òmine de barantot'annos de Irgoli est a sos domiciliares, un'àteru de Orosei de chimbantun'annos at su divieto de dimora, pro unu pitzinu de bintun'annos semper de Orosei su gip at dispostu s'òbricu de firma. Dae sas indàgines mandadas a dae innantis dae sa Politzia de Istadu, chin sa supervisione de su PM Tommaso Giovannetti, est essiu a campu chi in custa atividade criminale b'intraba peri unu minorenne chi bendiat sa droga. Dae s'inchiesta resurtat chi sa grefa gestiat un'ispàciu de marijuana e cocaina bene aviadu e li permitiat de balanzare unu bellu tantu de dinari a su mese. S'atividade de bèndida aumentabat in istiu e cunsegnàbana sa droga peri a domicìliu a sos turistas. Sa marijuana l'aiana prantada in localidade Sos Àlinos, Mentres sa cocaina la comporabana greza dae s'omine de barantot'annos de Irgoli e a pustis la misturaban pro la bendere. Sos duos indagados principales los an arrestados su dechesette de Santu Gabine de su duamiza e seichi, cando sos investigadores de s'iscuadra mobile los an acassados in unu depositu cubadu sicande bindighi chilos de marijuana, ma a dispetu de cussos provedimentos an sighidu in s'atividade de ispacciu fintzas a s'arrestu de oje. A pustis de sas fèrias de istiu su pianu de rilànciu de su territòriu de Nùgoro at torradu a cumintzare su percursu suo. Su pianu, cumintzadu duos annos faghet chin sa cabina de regia a ghia regionale, L'ant chèrfiu sas istitutziones, sas fortzas sotziales e imprendidoriales de su territòriu, pro dare un'ispera de isvilupu a una provìncia chi si non arriscat de si che mòrrere pro s'ispopulamentu e sa tancada de s'indùstria, como, a pustis de tempus meda, paret arribbadu a crompimentu. An a èssere finantziados unos cantos progetos, pro trinta milliones de euro, e an a serbire pro torrare àlinu a territòrios in pelea, o dare prospetivas nobas a cumpartos istòricos che a cussu de su màrmaru in Orosei. Su presidente de sa Giunta Pigliaru chin sos assessores de sos Affares Generales Filippo Spanu, de sa Cultura Giuseppe Dessena e de sa Sanidade Luigi Arru, a borta 'e die fin in Nùgoro in unu addòbiu fatu in sa sede de sa Provincia pro presentare e firmare s'acordu de programma. No est sa prima borta chi sa Giunta regionale e sos rapresentantes de sos territòrios s'addòbian pro faeddare de custu pianu. Oje, fortzis, est una tapa de importu pro colare dae sas paràgulas a sos fatos cuncretos, chin su finantziamentu de sos progetos chi ch'an superadu sa valutatzione de sa Commissione tècnica. Pro totus, s'ispera est chi si podat cumintzare a traballare pro sos progetos aprovados ca sa Giunta at firmadu sa delìbera chi assignat sos finantziamentos. A dispettu de sa minimada de sos reatos, Nùgoro a livellu natzionale abarrat sa prima pro su tantu de omicìdios cada chentu miza abitantes. In sa provìncia de Nùgoro in su duamiza e sèichi sunt istados deghe vìrgola nobe chin una minimada de s'ùndichi pro chentu rispettu a s'annu prima. In custa classìfica de pagu profetu, sa provìncia de Tàtari est sa e ses a livellu natzionale, chin su chimbe vìrgola sete pro chentu chin d'una minimada de su bintibàtoro. Custu est su chi essit a pizu dae sa relata supra sa criminalidade in Italia in su duamiza e sèichi fata dae su Sole Ventiquattro Ore, picande in cussideru sos datos de su Ministeru de s'Internu. Sa provìncia de Nùgoro, semper cussiderande sos datos de su giornale econòmicu, Est sa prima puru pro sas estorsiones, trintatres vìrgola tres cada chentu miza abitantes, in aumentu de su trechi pro chentu. Sa classìfica generale de totu sos reatos biet prima sa provìncia de Milano, ùrtima cuss'e Aristanis, Nùgoro est sa e trintatres. In prus, Nùgoro est de sas primas pro sas trampas informàticas, sa e bàtoro, sichia dae Tàtari. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Tàtari an fatu un'àteru secuestru de droga. Sos finantzieris de su grupu de Terranova an firmadu e arrestadu una fèmina nigeriana de barantaduos annos residente in unu centru de acoglièntzia temporànea de su comune de Selàrgius e l'an cassada isbarcande dae su tragheto de Civitavecchia. Cando sa fèmina est colada in su portu sos canes antidroga de s'unidade cinòfila addestrados pròpriu a acatare sa droga l'ant apuntada. Sos militares tando ant detzisu de li fàghere controllos prus fungudos ca pessàbant chi fit unu curreu de òvulos. E difatis, sos controllos ant cunfirmadu chi sa fèmina aiat duos òvulos chin cocaina. Sa droga de calidade arta, una borta partida in doses, in su mercadu de Casteddu podiat frutare prus de chentu miza euro. Acabadas sas formalidades, sos militares an arrestadu sa fèmina pro tràficu de droga. S'autoridade giuditziària de Tèmpiu at dispostu de che la tramudare a su càrcere tataresu de Bancali. Su coro Ghentiana de Ruinas direttu dae su mastru Gianni Puddu pro sos omines e sa corale de Siurgus Donigala diretta dae su mastru Felice Cassinelli in sa setzione de sas feminas ana bintu sa secunda edizione de su cuncursu corale Nuoro, patria dei cori su e tres Memoriale Bobore Nuvoli a manu tenta. Sos coros chi ana partecipau in tottu fini treichi. Sa manifestazione fit promovi organizada dae s'Assoziu Culturale Bobore Nuvoli in collaboratzione chin s'assòtziu Ballos Sos Canarios de Bobore Nuvoli, chin sa diretzione artìstica de Etta Nuvoli, fiza de Bobore, e Gian Paolo Caldino. S'ispetàculu pro tancare sa manifestatzione l'at presentau Giuliano Marongiu in su Teatro Eliseo. Sa giuria tècnica, presidia dae Gian Paolo Mele Corriga, diretore de su Coro de Nùgoro, in sa setzione maschile at assignau su segundu postu a su Coro Sos Astores de Golfo Aranci, su terzu a su Coro Sant'Austinu de Alà, In sa setzione femenile segundu est issiu su coro Eufonia de Gavoi e tertzu su coro Duennas de Biddanova Monteleone. Sa novidade de cust'annu in prus de sas duas setziones fit su votu de su pùblicu chi at premiau su coro Astores de Golfo Aranci. Sa corale Bendas direta dae su mastru Giampaolo Caldino at presentau unu branu inèditu de Bobore Nuvoli e su mastru Caldino Paris a Garzia Tondo, chin s'acumpanzamentu de Grazia Porqueddu an intonau Intrannas chin su testu de Bobore Nuvoli. A s'ispetàculu an picau parte peri su grupu mini-folk Bustianu Satta e su coro de Nùgoro.